ọhanaeze ndewonu ana m asị ụwa dịkwara unu mma ana m asị ichi bara afọ ya bụkwara unu mkpọ ana m asị ụgbọghọrọ mịara gị ya mịkwara nwunye di gị ana m asị mmiri atala ma azụ anwụna igbo wu igbo ụwa dịkwara unu mma ọ nwanne unu nwoke onye ha ji mara chief eziokwu bụ ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ nwa afọ mbaise abịala m ọzọ taa enwere okwu dị mkpa m ji bịa ma tutu m agaala ihu n'atụfughị oge ana m eji ohere a na-anabata unu niile n'ime ọnwa a bụ ọnwa itoolu septemba n'ime afọ 2025 ana m asị n'ime ọnwa a dị ka anyị niile ji ụkwụ anyị were ike anyị bata ya otu a kwa ka anyị ga-anọ were ụkwụ anyị were ebumnobi anyị nọchaa ya n'ọṅụ na udo ma fụọ ee ana m agọ ọfọ taa sị dịka anyị bara n'ime ọnwa itoolu a anyị ga-ejikwa ụkwụ anyị fụọ n'ime ọnwa itoolu a onwe onye ọbụla n'ime anyị a ga-achọ achọ ee ihe mkpata anyị ga-abawanye ahụike anyị ga-abawanye ndụ n'elu ndụ ana m asị otu a ka ọ ga-adị n'aha Chukwu Okike abịama ise ee igbo wu igbo enwere okwu dị mkpa m ji bịa ee okwu ahụ m ji bịa taa ihe gbasara mmemme iri ji n'ala igbo n'obodo niile dị iche iche nke m na-ahụ ya taa ajụjụ awụrụ ka ihe wụdị iri ji a ọ gịnị kpatara omenala iri ji a omenala iri ji a ndị kpatara ya wụ nne na nna ndị okenye ndị okenye mgbe ochie ndị na-arụ ọrụ ugbo ghọta ihe m na-ekwu ndị na-akọ ugbo ha rụwa ọrụ a rụchaa ya eji ha akọ ji ha na-akọ ede ha na-eme ihe niile dị iche iche n'ime ugbo ha ha agaghị achọ ka e menye ya aka ruo kpọmkwem ụbọchị eyiri eyi sị a ga iri ji ya ha bịa were ji gaa n'ihu ahịa njọkụ iji sị ahịa njọkụ ịgbalịala ya wụ eke kere ụwa otu iji mee ji anyị eruo nne ngwa taa ka anyị ga-eri isi ya ọtụtụ na-eji ewu ọtụtụ na-eji ọkụkọ ọtụtụ na-eji ọkụkọ gaa n'ihu ahịa njọkụ jee kelee ya eji egbu ọkụkọ ahụ egbu ejikwa eji ọjị aga n'ihu ahịa njọkụ okwu a m na-ekwu taa o nwere ihe m ji na-ekwu ya ihe m ji na-ekwu okwu a taa wụ achọfụtara m na ọtụtụ ụmụ Igbo anyị akpafuela ụzọ nke m na-anụ taa ị ga-ịhụ onye nọ na Amerịka onye nọ na London onye nọ n'obodo niile dị iche iche eji ahụ sị ndị Igbo na-eri ji ajụjụ awụrụ ndị Igbo onye Igbo nọ na Amerịka akọgha ji na Amerịka onye Igbo nọ na London akọọla ji na London ịbịakwa n'ala Igbo ndị Igbo nọ n'ụlọ na-akọkwa ji onye Igbo nọ n'ụlọ ole ebe ọ na-akọkwa ji ihe a wụ mmemme ndị mmadụ ji na-edeceive onwe ha ịga n'ala Igbo bịa n'ala igbo taa ọ dị mmadụ ole nwere ji n'ala igbo ji ndị anyị na-eri ole ndị kọrọ ya achọrọ m ka ị gagharịa n'ala igbo taa ka ịhụ ọtụtụ ihe na-eme n'ala igbo gagharịa n'ọrụ ugbo niile ọtụtụ anakwaghị arụ ọrụ ọtụtụ ga-eji ala eji arụ ọrụ agụụ bịa ha ha ejiri otu were rie nri ọtụtụ anakwaghị enwe ike ịgaje rụọ ọrụ ugbo ahụ ọrụ ugbo ahụ ewee rụchaa ya o ruo n'ọnwa asatọ ma ọnwa itoolu ma ọkwa ọnwa iri ga-eje rie ji wefụta ji hụ ihe rụara hụ oke ji ji bawanye ga-ewere gaa n'ahịa njọkụ ma ọ ga-eje kpọkuo eke kere ụwa ma ọ ga-ewere gaa n'ụlọ ụka ma ọ ga-esi na agịghị lekwa ozu ole rule gị oke n'ihi ihe eji mbawanye gị erule ga-ewere ọṅụ kpọkọlata ọha na eze bịanụ ka anyị rienụ ji jụọ ndị igbo ndị igbo ji unu na-eri taa ole ndị rụrụ ya ị na-aga onwere onye igbo mmadụ ole ka ịka nke na obodo anyị taa mmadụ ole ga-ịga n'ọba ji wefụta ji ọ rụrụ n'afọ ọtụtụ anakwaghị arụ ji ọtụtụ ndị anyị anakwa arụ ji ọtụtụ agbarala ọrụ ugbo ọsọ mana taa ọtụtụ ndị a gbara ọrụ ugbo ọsọ na-aga na amerịka na-aga na lọndọn na-aga na kanada na-aga na india na-aga na e, e, Europe ebe ọbụla nọ ha na-agakwa n'ọtụtụ obodo dị iche iche niile n'Afrịka ebe ebighị otu enyi nwoke kpọrọ m sị na hị gara jee zụọ nnama ha iji na-eri ji na obodo ha nọ ịhụrụ ya ndị Igbo na-eri ji ajụjụ a wụrụ ndị Igbo na-arụkwa ji ndị Igbo unu na-arụkwa ji ọkwụ ji ndị Igbo na-eri taa wụ nke ndị ugwu rụrụ ji ndị igbo ji eri ji taa wụkwaghị ịga n'ọba ahụ jee wefụta ji iri ji ndị igbo gbafara ihe iri ji ndị igbo dị mma iri ji ndị igbo nke nne na nna ndị ichie ndị tụrụ ntọala iri ji a wụ ji ị gara n'ime ọba gị jee were ndị igbo na omenala igbo anaghị agaje zụrụ ji eji eri ji onye igbo na-aga n'ime ọba ya jee were ji were ma rie ji ma ajụjụ a wụrụ taa ọ dị ndị igbo ole ị ga-aga n'ọba ahụ jee wefụta ji sị taa a na-eri ji gị jee chịta ji rie onye ọbụla bịara na ga-enye ya ji onye ọbụla bịara abịa n'ọrụ bara na ụlọ gị na mmemme iri ji ndị igbo ji were ji baa kpọba ha n'ime ọba ebe a na-eke ji sị ha ngwa werenụ ji nke ọbụla chọrọ ụbọchị a na-eme mmemme iri ji a anaghị eji ji enye mmadụ ọ wụ onye ahụ a ga-akpọrọ gị gaa n'ime ọba sị gị jee were ji emechara gị ọba gị were ji ndị igbo ịhụna na ihe niile gbasara anyị ọtụtụ ndị Igbo echefuola ya ha ga-anọzi na-eme ya dịka ka ọ wụrụ mmemme na-adịkwanịghị ntọala eji malite ya a na-eme ntọala iri ji wụ na ọ ga-awụ na emepere gị ọba gị abaa n'ime ọba gị jee were ji gịnị ka m na-ekwu okwu a wụ ndị Igbo o rule mgbe unu ga-alaghachi azụ ma rụwa ọrụ ugbo ma rụwa ọrụ ugbo ma riwe ji ahụ azụkwala ji azụ na-asị a ga-eriwe ji ọwụghị ezigbo ya ihe eri gị wụ restaurant ọhụ ị gara jee rie na mama put ji gara jee zụrụ n'ahịa were je na-eri na-ecelebrate na-agba egwu na-asị na gị eriele ji taa gị eriele ji taa ọ na-erighị ji taa ọwụ ha imeghe ha ahụ ewụgere ị gara jee zụrụ ji jee shie jee mee na restaurant nga ndị na-eshi nri na-ezukọ na-eri ya ọ wụghị omenala ndị Igbo ka e si eri ji I come in peace alakwa m in peace ka ọnwa fere anyị ihu ọma ndụ na ahụike ụwa dịkwara unu mma ndewonu Chief Eziokwu ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwụ onye Mbaise i nwee ozi a gbasaa ya n'ikuku ndewonu off I go